ife twa lahiri ktv timakupatsirani mapulogalamu osiyanasiyana ndi zoonadi zenizeni zomwe zikuchitika dziko lathu lino la malawi ku nthawi ino ya zisankho chonde musasiyire pa njira odiyoyi muimvere mpaka kumapeto kuti zambiri zikupezani mosavuta mupange like share komanso subscribe alendo nonse pano pa lahiri ktv kuchimake kwa nkhani zosiyanasiyana eh, kudzera mwa atolankhani athu ndiye kuti a peter mutharika ali 53.16 percent okay Um, iyi ndiye kuti uh, achakwera ali pachiwiri uh, amene ali pa 34.94 percent oh ndiye kuti pali kusiyana ndithu kumeneku ndi

Zikomo mutsale bwino. Tiona. Zikomo. Hey. kuona tulo kaya kutiona kutani kaya ndimafuna ndiwauze achakwera ndi gulu lawo nthawi yatha komanso ndikupangeni warn kunena kuti musathawe mdziko muno muli ndi zambiri zoti muyankhe musathawe azathu amene muli m'maboda a immigration musalole ma senior government officials ma directors kapena andale amene azunza amalawi kuba ndalama za amalawi kuyamba kutuluka lero kapena kutulusa katundu wawo kapena kuthawa ngakhale tsiku lovota ngakhale after kuvota musalole m'mabodamo kuti atuluke amene wawa tikufunani muli ndi zambiri zoti muwayankhe amalawi ndinene zingapo pano namba 1 mdziko muno muli njala yayikulu ndipo njalayo yafikapo chifukwa choti chimanga chakwera mtengo koma chimanga chimenechi chikuchoka kuti sichikuchoka ku mozambiki kapena ku tanzania chimanga chimenechi chalimidwa ndi andale amene ali mu tonse alliance kapena ali mmalawi congress party ndipo ine nkhani imene ndinayankhulako ku nyumba ya malamulo kunena kuti kodi ma mega farms amene mwagawa ndalama zimene zapita ku ma mega farms titulutsireni list ya anthu amene mwawapatsa a minister of agriculture ndi mboni analephera kuyankha nyumba yonse inachita phokoso kuchita defend boma koma 99% ya ma mega farmers ndiyonena kuti ndi anthu amene ali mu malawi congress party akuluakulu nduna anthu alima ma 50 hectares ma 100 hectares ndalama za boma fetereza amampeza munthu asanalime fetereza amakafikira kum- kunyumba ndalama za boma ndalama za neef anthu alima alima ndalama za boma sanapise mthumba chimanga chimenecho lero ife kwathu tikugula 95000 per bag chimanga chimenecho ndi cha mamega farmers aja mamega farmers osati anthu akumudzi ayi munthu wakumudzi waku, waku kasungu munthu wakuntchisi munthu wakumchinji sanapeze mwayi wopeza not even a bag fetereza amene wapita kwa andale ine kaya tsiku lina adalota chani adakankhiramo dzina langa ati kundichita register kuti ndikhale nawo mmodzi wochita benefit mu program nawauza a a a a a ine zoti mawa ndizayankha mafunso nkhani za chonchi ayi ndinakana ndili ndi information ngati akuti ndikunama anene ndidazikana fetereza umakamusira munthu 1500 bags pakomo kuti akalimire minda ma mega farms amene anapeza kumachita kubalalika mkamwa poyankhula nkufika kumati ma mega farmers kubalalika zitachulukako ndalama ndalama kangokhuthulako lero mwalima bwanji osachitira chisoni amayi ndi ana amene akuvutika pakhomo panga lero mama wawo ndinali ndi ana amene abwera ndi machembere ana amene ayamba kutupa kutupikana kuchipatala kulibe phala la soya kulibe multivitamin kulibe ma food supplements kulibe ana akutupikana ndikunena pano akuluakulu akutupikana dzulo madzulo nali ku Mala- malamulo hospital kunabwera kesi yonena kuti mzimayi akufufuma mimba ndafunsa doctor chifukwa chani mzimayi akufufuma mi- mimba kuti anabwera last week tinapeza kuti nthupi atha zakudya nde tinauza kuti akayambe kudya za magulu koma munthu alibe chokadya lero mimba yayamba kufufuma ndaona ndi maso angawa dzulo ku malamulo hospital pa emergency kesi imeneyo inabwera amayi ndi ana akuvutika anthu okalamba akuvutika anthu a nthenda za mgonagona akuvutika amene amayenera kudya mu chakudya cha magulu lero mwalima chimanga ndi ndalama za boma mwazipakulira nokha chimangacho mukukachikwezanso mtengo lero mukubwera ndi boza loti mufuna kutsitsa fetereza kuti asala 5 days 5 days lero mutsitse fetereza apeze anthu mmamidzi ayambe kugula aliyense akwanire ndi litsiro bodza lake la mtundu wanji ine ndikukusekani inu amene mutuluka mboma pompano mukutuluka ndi chitonzo mukutuluka ndi chipongwe mukutuluka ndi manyazi manyazi agwire nkhope zanu ndinu anthu omvetsa chisoni kuopa mulungu mkati mwanu mulibe ndinu anthu omvetsa chisoni kwambiri koma chilango chili pansi pompano kunali anzanu amene anazunza anthu osalakwa chilango chimakhala pansi pompano kumwamba ukakhala moto wachiwiri koma moto woyamba uli pansi pompano nde ife tikukupemphani kuti musathawe tikukufunani musathawe pasapezeke otuluka munomu tikukufunani one by one muyankha ndalama zonse zimene mwabera amalawi lero anthu akuvutika kusowa mankhwala kuchipatala mzimayi kubwera ndi kabukhu kake kakuchipatala kuti amayi nali kuchipatala an- anding'amba andipanga operation koma ndifunika mankhwala kuti ndzibayidwa mankhwala kulibe ndiye kuti wagwirira pa mimba pa bala eh? akuti mankhwala kulibe akafika kukhomo kwa mtsogoleri kuti mwina apatsidwe mankhwala akagulidwe mankhwala ku famasi komanso ku famasi mankhwala amayenera asamalidwe ayende mwina mu cooler box ife sitikudziwa kuti mankhwala angatetezedwe bwanji tikamugulire mankhwala ku famasi tikasiye ku chipatala kuti munthu akabayidwe koma ndalama zikugawidwa kumene kuku ku malawi congress party kugawa ndalama ngati mchenga kugawa ndalama ngati maswiti eh, misonkhano m- anthu kumakanyamula ku, ku mangochi kubwera nawo ku njamba anthu kumakanyamula ku dowa kubwera nawo ku njamba matransport kututa ndalama zingati zimenezozo amalolero akungoti tatola chikwama ngakhale avutikira mafuta koma ndalama munthu ukamunyamula munthu okasapota chipani kuchoka kudowa o, kuchoka kudedza kubwera kusonkhano wakunjamba mukuganiza bwa ndalama zonse mukutaya munthu kuti mupeze munthu pa nsonkhano mupereka ma 5000 mupereka ma 50000 mafumu kuyesa kuwagula mukukakamira zinthu zoti sizitheka olo bodza muliname bwanji lero olo lerolo mutiuze kuti feteleza angokhala waulere dziko muno palibe atakuvotereni amalawi ali ndi ululu ali ndi mabala m'mitima mwawo makamaka ife amayi ife ndiye tavulala kwambiri ana ativuta kulera maku a- aziba- azimuna choti msiyeni nde pa lero